Bushiriyotu nde amene anapha Grace Chinga ndipo iye asathawe nkhani izitu akuzidziwa bwinobwino. Ngati pali ameneno akudziwa bwino za imfa ya Grace Chinga ndi Bushiri si zotinso ndi wina iyayi. Ei, zimenezotu ndi zimene akuyankhulatu Peter Sambo. Eya, akumachita kubwera m'masamba ake anchezo pa Facebook kuyankhulapo zambiri, hey uziwapo kanthu iwe, hey chenchanchan, uziwapo dzanja lako. Eee, mpaka anatu mwana wa Grace Chinga wabwera ndi kudzayankhulaponso pa nkhani fa nkhani yasokosa. Komano wayankhula zotani ndi mwana wake ndani? Of course ndi CV special komano ndi zonoti ndikupatsirani bwinobwino zona wayankhulazo. Ndingofuna kunena choncho ndisanayambe nkhaniyi. Kunoko ku Malawi iweyo tangoyerekeza uzimitse data yako ya foni kwa 5 minutes Ukamabwera udzapeza nkhani zambirimbiri zitadzadzana patino pamene popokuti muti zachitika 5 minutes yokhayi eya nde kukuchitikadi zinthu koma nkhani yathuyi ndi zonena kuti tiyambatu ndiye kuti pa 17 March chaka cha 2016 panachitika zotani kunadzapezeka zonena kuti tinadzangolandiratu uthengatu woyimba wanu uja eti wokondedwa uja ndi zonena kuti watisiya Uja anayimbatu Ambuye chidalitsochi chandilemera. Amene uja amene ana anayimba uleke kusuta mowa eh kubanso uleke amene ujayi. Getsemani ndi Getsemani. Eh? Ndi amene ujaya ndithu oyimba wake komati ndaninso kodi Grace Chingatu magaye. anapezeka zoti anatani anatisiya ndi anthu nthawi imeneyoyo mitu sinagwirebe zikukhala motani munthu wangobwerano kuti nawo papa wayamba kutentha zenizeni tsopano zikukhala motani kufufuza bwinobwino akuti grace chingatu ndi zonena kuti mutu umamupweteka kwambiri basitu anangodwala headache tu mutu nde sizinali bwino mpakana wapezeka chani watisiya a a inu iyayi nthenda yake ya mutuyo muli serious inuyo ndiye kuti no sipanadzachedwenso kanyengo kake kanali kakomweko ndithu around that time kunadzatulukanso nde eti nyimbo ine ima- imene imatchedwa kuti no ndidzaulula akuti zonse zomwe no zimachitika pansi pa thambo ndidzaulula anthu pokamba ii anampititsa nde kuti kwa sataniki kumenekoko kunali oyimba anatchulidwa di list ya oyimba apresident anali komweko apresident onse anatchulidwa sube iyayi nde kuti kunalinso ndani aprofeti analinso komweko iyayi adziwapo kanthu chani chani magaye eh, nkhani zakezo ndi akuti kumene kuja kaya iye anakana kaya kuti apange nawo kaya za ujeni za, za, za ku satanic kwawoko basi no zilango zake kunali basi kungonchotsera moyo iyayi a satanic amupha e ndidzaulula chani zambirimbiritu nkhani zomwe zinachitika nthawi imeneyo anyways magaye now fast forward tili mu chaka cha 2026 makamaka lero likukhala pa 8 april 2026 tikawerenga zaka papitano zaka zomakwana 10 ndiye kuti tu uh, Grace chinga atatisiya komatu kuchitika nkhani kunjaku nkhani yake ndi yotani kodi nkhani ndi yonena kuti amene waivundula nde ndi bushiri mwini wake Bushiri anali pa interview pa Times pamenepo pa exclusive ndi Wonder Msiska ndipo pamenepo anayankhulapo zonena kuti akutitu nkhani za zoti iye anapha Grace Chinga iyeyo sakuzidziwa zimenezo sanapange zimenezo ndipo amazikana chifukwa chonena kuti iyeyo akuti sanayambe olo kukhala pansi ndikuyankhulana ndi Grace Chinga ndiye kodi akamati anapha panali ubale wanji iye zimenezo ndi zoti anthu amangomunamizira potitu mumadziwa kale tu munthu ukati ukhupuke anthu kukuyankhulira nkhani zambirimbiri maupo ndi maupo mkatimo now panapezeka zimene panali ka segment kena mu interview mwemo kamene iyeyo bushiri amakamba zonena kuti kodi tu peter sambo uja oyimbayi amene ujayi anali munthu amene anathandizira kunena kuti mwina mwake amvetse kuninginanso bushiri chifukwa chonena kuti ankapanga maupo onena kuti no akapange kazatu ana ake abushiri akapange kidnap ali ku south africa nthawi imeneyo enanso kumakamba nde muti no zinakhala mutani peter sambo kudzangodzuka basi no leroli basi nkalimbane ndi bushiri padali ubale wotani nkhani ndi yonena kuti Bushiri tu anatenga Peter Sambo ndikukayamba nde kuti kugwirira ntchito limodzi ku tchalichi chawo chija amachiti ECG nde kuti ali ku South Africa kumenekoko. Kumadabwa zoti kodino Peter Samboyo ankagwira ntchito yanji kumenekoko? Bushiri wanena kunena kuti Peter Sambo akuti sankatani sankapanga za jeni kumene sanka, sanka, sanapiteko za tchalichi za cha ECG anali oti amangogwira ntchito kumenekoko ndipo ntchito imene amagwira nthawi imeneyo amagwira ntchito tu ngati no communication personnel mmodzi mwa anthu amene amathandizira nkhani zofalitsa uh, uthenga makamakatu kuchoka kumeneko ndiye kuti no ku tchalichiko iye ayi tchalichi chakunena kuti jeni mbali ina inapsa ndeife atolankhani tufuna tifufuze kodi inu ndi- ndi- tatiuzani bwinobwino oyankhulira ake kumakhala magulu amenewo achina Peter Sambo malingana ndi Bushiri. Anyways magaye, mwatsatira zima live zimene anakamba ko Peter uh, Peter Sambo makamaka mbuyomo nkhani za Bushiri sitikamba zimenezozo. Now apatu pabuka battle no tsopano chifukwa chonena kuti Bushiri wamuloza chala Peter Sambo kunena kuti ankafuna kupanga kidnap ana ake Peter Sambo uja waoneka ngatino oyipa nde peter sambo akubwera kunena kuti ah bwana mufuna mudzinena kuti inuyo nkhani za grace chinga simudziwapo china chilichonse muti simunayankhulaneko ndi grace chinga ayi inutu mudziwapo kanthutu bwana nde kumakamba zoti kanthu wake nkotani fukwa tikamakamba chonchi muzingoti yayi mukungoyibwebwetatu nkhani iyitu chani chani ndefe tikhulupirira bwanji iyayi ndeti pa screen panupo inuyo mukuonatu screenshot imeneyo kuchokera ndithu pa peji ya peter sambo akunena kuti Grace Chinga simuku- simunakumanepo zoona tsiku lomwe amafa Grace Chinga amachoka kunyumba kwa ndani zopusa sindipanga nawo eya mwaivatu nkhani imeneyo kuno ndithu inali direct kupita kwa ndani kwa bushiri kunota ukamanena kuti iweyo sunamboyankhulanako ndi, ndi grace chinga sunakumane nayepo tsiku limene anafa ankachoka kunyumba kwa ndani popeza anangofa ndi- anangogwa nde kuti ndi mutu wake kuti mutu umpweteka achoka kuti no kunyumba kwa- kwako nkhani zake zoti zikuyenda motero eti ife tingofunabe kungo si nanga anthu amayenda mozembaitsa osazembaitsa yayi tiyeni tizibwera direct koma nkhani imene akukamba apa ndithu ndimenewa anyways izitu awawa ndeti kunaoni mabato awo eti Eh, ifeyo sizoti ndizotikhudza ife tungoyibweretsa nkhani kuyilumikiza bwinobwino anthu mutsatire zomwe zochitikatu pamudzi pano now nkhani ndi imeneyi ndi funsobe lonena kuti apapa nde kuti abushiriwo ankadziwana ndi grace chinga abushiriwo amanama pa interview paja ife timafuna tizatenga anthu pa zimene ayankhula osati no zimene tikulingalira mmutu yayi mwayiona eti now nkhani ije kupitirirabe kufika ponena kuti no tsopano zikukhala ngati kuti no kukandanakandana kumeneko kungatha kubweretsatu zinthu zina zake zomwe mwina nzosakhala bwino ena kumangitsana kapena mwina kuonetsana zipata zotulukira ayi nkhani ndi yonena kuti no akubanja la grace chinga amayenera abwere azayankhulepo pa nkhanizi zokhudzanatu ndi wawo munthu mwayiona Grace Chingatu kuti ako anali munthu wawo nde tikukambano zonena kuti ali ndi ana achina Miracle Chinga amene amathiraponso sound zauzimu kulinso nde kuti achina amati kaya ndani uja amati kaya ndi Isaac kaya ndani kaya ameneyonso na- kaya amati Israeli kaya nayenso amathiraponso sound yake kumeneko Ndi- ndikumabweranso nde kuti no kuli Steve Spesho uyu amajambulanso nyimbo naye amene irunda amene wapezeka zoona ndi wabwera kuzayankhula kuno tayi ndikudabwa nazo kunena kuti mzanga weniweni peter sambo akukhala pansi ndikumakamba zonena kuti no iyayi ee grace chinga anaphedwa anapangidwa chipongwe ndi ndi aprofeti koma chonsecho ndiye kuti papita zaka 10 ndikumazayankhula zimenezozo patatha zaka 10 zoona iyayi nkhani ndionena kuti mukatifunsa ife ngati akubanja grace chinga ndizonena kuti anatani iyeyo anamwalira ndi ma natural causes anamwaliratu ndi imfa ya chilengedwe imeneyoyo osati kuti ena ake anapangapo zina zake zani zani ayi ife pamene tikuyima ndi pati pamenepo nde ngati pakuyenda zinkhani zonena kuti ayi wakuti wakuti anatengapo dzanja lake ayi ife zimenezozo tikuti ayi kuzikhasula zonse Anyways, nde kuti apapa ngati kuchoka ku banja kupanga align ndi Bushiri mwa njira inake. Steve Spesho zimene wayankhula ndi zimene wayankhula Bushiri zonena kuti sadziwapo kena kalikonse nde kuti nakhala ngati onseno akuimabe pa position ina yake kuti mukhoza kupanga relate ngati onse akuima pamodzi. Now, nkhani izizi ndi zovuta. Why? Chifukwa chonena kuti pamakhala pakukhudzana ndi zinthu zimene simungathe kuzifotokoza bwinobwino mwayiona eti awawa ndi mafenomena aja oti simungathe kuwafotokoza bwinobwino mungakhale pansi ndikumakamba zoona oti satanic iyo muidziwa imayenda bwanji ine sindapiteko satanic iko nde nga- ngafotokoze motani ufiti umayenda motani ine sindatambeko nde ngafotokoze motani komano ndi nkhani zonena kuti izizi zimakhala zikukhulupiriridwa m'masosayate mwathu kuti zimakhala zikuchitika kunena kuti no satanic ilipo ayi popana magazi zanizani perekana zinsembe ayi nde kuno kumazabweranso ufitiso ukuso iyayi nde kuti uku basi ndi kupondetsana tukasipa achina gibo pearson mpaka kumachita kuyimba nyi mu nyimbo ayi kasipa dzakupondetsa kasipa chani kulodzana ndikukhwima kukhwima zinthu ngati zimenezozo so sitinganene zonena kuti zinthu izizi ndiye kuti mu society yathu mulibe koma ndimakhala ndikumakamba all the time tikamakamba nkhani za ufiti satanic tiye tisamachite kuzikolezera moto chifukwa ndiye kuti zimakhazikika zimizimu zoyipa zija zingakhazikike pakati pathu komano nkhani ndi imeneyi magaye ai ine i will not say much chifukwa chonena kuti nkhani izizi ndiye ndi zovuta kwambiri bwanjino inu tatiuzani maganizo anu inu muyima patino kodi apa kodi zimayenera kuti zizikhala motani kodi anthu akuyenera kukokana mashati chonchi kodi ndi nkhani za imfa ya grace chinga kapena nkhani za personal kuti no anthuwo basi angofuna akhulane mpakanatu avwevwezane mmatope nde winayotu aoneke kuti opanga kapena uyonso nde kuti aonekenso oyipa nanga si ayamba kale nde kuti kuyipitsananso mayina pamenepapa inu mukuiona bwanji tatiuzani maganizo anu mu comment section pa nkhani imeneyi mukamatiuza maganizo amenewo osaiwala kulemekezanso maganizo a anzathu akuti